em ọha na eze na-ege ntị ndị Igbo ana m ekene unu ee anyị abịakwala na proper sense taata bụ 28th of November um, ihe dị iche mere na 28th of November ya bụ mbọsị ndị ọha na eze na UK mere elekshọn akụkọ mere ya bụrụ na a sị na nwaanyị winere elekshọn ọhaneze for the first time in the history of ọhaneze e nwetara nwaanyị na-achị ọhaneze site n'oge ahụ ruo ugbu a o meena otu afọ otu afọ a sị na afọ enweghị ihe ọ wụ o meena otu afọ nwaanyị a chịwara ọha na eze ya bụ na aga m akpọbata nwaanyị a pụrụ iche onye na-achị ọha na eze a na-akpọ ọ ka mma ka m hapụ ya ka o ji ọnụ ya zara onwe ya biko ee ka m nabata chief lady Aqueen ibeto chief you are welcome to proper sense biko anyị anabatala gị na proper sense
daalụ nwanne m nwoke pope pope ụwa niile ọ ga-adịrị gị na mma proper sense ekene m unu igbo bụ igbo ya dịla anyị niile na mma ndewo ndewo biko kee etutu aha a na-etu gị ka ị kọwara anyị kee aha a na-etu gị
igbo bụ igbo ọha na eze Igbo bụ Igbo ọha na eze ọha na eze Igbo bụ Igbo afa m bụ Chief Lady Aqueen Ibeto nke ndị Igbo na-akpọ ada bu ụzọ ndị Igbo ọ ga-adịrị Igbo na mma daalụnụ ndewo ee ada bu ụzọ ndị Igbo anyị na-ekene gị ee o kwere anyị nghọta na ọ bụ gị nwa na-achị ọha na eze na mba United Kingdom eh, ihe emeela otu afọ anyị chetakwara na proper sense anyị nabatara gị anyị nwekwara ajụjụ ndị anyị jụrụ gị mgbe i winere elekshọn ya bụ taata bụ 28th of November ya bụ exactly one year i mere i bidoro ee chịwa ọha na eze ana m ajụ ee eh, kee ka ị siri hụ ịchị ọha na eze ee eh, elee ka obi dị gị ịhụ na ị wụ onye na-achị ọha na eze taa ka ihe niile si aga i nwere ike ịkọwatụrụ ndị Igbo ka i shi akpa i shi ebughị ndị Igbo nọ na United Kingdom Igbo ekenekwa m unu ọzọ Igbo ndị nwe m ọ ga-adịla anyị niile na mma ee ajụjụ a erika gbaa ọkpụrụkpụ anyị na-aga ọfụma site n'ike nke Chineke ọhaneze ndị Igbo United Kingdom and Ireland General Assembly udo na-achị ndị Igbo nọ na United Kingdom masị na ụzọ abụlụcha sweet a na-alacha ya alacha kama na m ga-asị na otito ga-adịgidelu Chukwu Okike abịama bụ Chukwu ndị Igbo ọ na-anọ ebe anyị nọ ọ kwudola anyị n'ihe anyị na-eme ana m asị ka otito dịlị ya
daalụ ndewo ee ị mara na na onye na-achị ọchịchị anyị na-enwe 100 days in office then nwekwa one year in office and eh, n'oge a a na-eche elee ụdị achievement ọ mgbe onye a na-akụziri achievement ndị o mere so dịka onye na-achị Ọhanaeze elee achievement i mere since i jiri bata na-achị Ọhanaeze
nwanne m nwoke achievement dị na Ọhanaeze abụrọkwa ihe a na-abụ eji sọ ọnụ na-ekwu ma ihe ofu onye na-ekwu ihe dị na achievement n'ụwa bụ nke ị na-eme ụwa na-afụ n'anya nke izizi bụ na Ọhanaeze ndị Igbo nọ na United Kingdom ebidogo na-aga njem na-afụkọlịta onwe ha ụmụnne niile a na-enwekọta ya bụ mmekọlịta eji malụ ndị Igbo ọ bụrọzi nke ọ ya-abụ sọsọ onye nọdụ na London o kwuo na ọ gwụ na London ọhanaeze bụ nke anyị niile anyị na-aga na ngwuru dị iche iche n'obodo oyibo bụ ebe anyị nọ na-emetụta ụmụ nwanne anyị aka nke a na-akpọ community visit anyị na ụmụnne anyị a na-akpalịta ụbụbọ ha na-anụ onu anyị anyị a na-anụ nke ha anyị na-akwado ihe ha na-eme ka anyị ncha niile wee bụrụ ofu ọ bụ ofu ihe a bụ ihe na-afịa ahụ na omume mana Ọhanaeze nke a na ndị nke nọ kịta emego ya ọ bụlụ ihe dị mfe anyị enwewego mkpakọlịta mmekọrịta n'etiti onwe anyị bụ ndị niile nọ na United Kingdom ọzọkwa bụ anyị agabagokwa na-aga ngalaba na ụlọ mkpọrọ dị iche iche dị na obodo a bụ United Kingdom ka anyị na-ajụta ese ụmụnne anyị nọ malụ ndị chọrọ enyemaka anyị nke a bụ nke anyị ga-ebidokwa ọzọ n'afọ ọzọ na-abịa wee balụzie ime maka na covid bịa bịa mee ya ọ dịka ọ fịalụ arụ ịnabata mmadụ n'ime ụlọ mkpọrọ so anyị ka na-enwekọtacha alo na-atụkọta alo ọnụ wete ndị ọkaikpe dị iche iche iji mee ka ihe a bụlụ ihe ga-emezu na afọ na-abịa abịa anyị na ụmụnne anyị nọ n'ime inwe mkpakọrịta ụka nwee enyemaka anyị ga-enyenwu ha enyelụ ha n'ofu aka ahụ anyị ejegokwa na nke dị n'ụlọ wee jekwa fụ ndị nke nọ n'ụlọ tinyekwa aka gbapụta ndị anyị gbapụta bụkwa ụmụnne anyị mana nke dịkwa kakwa ibie bụ na n'afọ ọzọ na-abịa anyị ga-ebido lụbazie ndị anyị gbapụta afụ ebe ha ga na-eje na-amụ aka ọlụ ha ga-eji wee nwere onwe ha ghala ịbụzi na nsogbu n'ụwa kama ha bụzialụ ndị ga-enyere onwe ha aka wee nwee ike ịbanye soro ibe ha na-eme enyere onwe ha aka iji wee bụrụ mmadụ na ọganihu ọzọkwa bụ ihe dị na ebe ndị Igbo nọ bụ njikọ bụlụ ofu o mee ka ọ bụ ihe fịara arụ na mbido mana tata ụmụnne anyị aghọtabago na ọlụ ka e ziri onye na-eje ozi dịka mụnwa bụ onye oje ozi ọlụ ka nọ abịara m imebe biri ebiri n'ọlụcha ị pụọ onye ọzọ abatakwa ọ lụlụ gawa ya bụ nkwekọrịta na nwaanyị ga-emenwu ya ha ekwetebego na nwaanyị ga-emenwu ya ada alụwago ya bụ ọlụ ọ bụlụ ihe na-aga n'iru ọfụma o rika bụ ihe anyị lụgo mana nke a bụ ndị nke m sị ka m kpọtụgodo aka ịchọtacha aka n'ihe dị iche iche maka onye nwa bụ mbido njem a njem a akarọla ịbụ njem a ga-aganwu ọ bụ na enwerọ njikọ enwerọ nghọta agbakọtarọ aka bụlụ ofu ọ ga-afịa arụ mana anyị enwewego ya bụ ihe tata na n'ụbọchị nke taa anyị nekwa anyị fụ na njirimara ndị ọha na eze bụ ihe mụnwa bụ onye a n'ebe a jike ọ bụrọ ihe dịbu adị na ọha na eze United Kingdom mana tata anyị enwego njiri e ji ama ndị ọha na eze na United Kingdom ọ ragodi m n'ọnụ etu a ka anyị na-agakwa n'iru Chukwu gọzie ụnụ
ndewo eh, ada bu ụzọ eh, ị hụ na a na-asị na nwaanyị bụ ife ọ dị ka i mejupụtara ihe aha e kwuru na nwaanyị bụ ife anyị hụrụ ya dịka ị chịkọtachala ajụjụ niile n'ọnụ anyị chọbụrụ ịjụ gị sị ka ihe unu ga-eme n'afọ na-abịa eme ka i jikọtara ọnụ ya wụ na ụnụ na-akwado na afọ a ụmụnne ụnụ anụghị ya na enwere ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ e je nyere ha aka nwekwa ndị ke ka nọ ebe ahụ a nakwa na-eje achọ ụzọ e si agbapụta ha ya wụ na ndị Igbo enwewego ihe a na-akpọ impact ọha na eze ee eh, ada bu ụzọ anyị na-asị Chukwu gọzie gị ee eh, ihe ọzọ m na-ajụ gị wụ ị ma o nwekwana ọchịchị dị easy ọ wụrụ ndị bekee ha sị o nwe nke dị easy o nwekwana ọchịchị dị mfe ịchị dịka nwaanyị nwere ezinụlọ kee ụdị ka m kpọọ ya na okwu oyibo challenges ndị ị na-enwe ịdị na-apakọta ihe gbasara ndị ọha na eze nakwa apakọta nke ezinụlọ na nke ndị ele ụdị challenges ị na-enwe
nwanne m nwoke enwerọ ebe ọ dị easy mana chukwu bụ ike m bụlụkwa ike anyị niile enwelu m ezinụlọ chukwu nyelụ m ya bụ chineke ji aka ya nye m maka ọ bụrụ nke m gbabanyelụ agbabanye na ya ọ ma-adịrị etu ọ dị kama na chineke ji aka ya wee pịchata ezigbo mmadụ nye m mụ na ya na-abụ na-alụkọ ya bụ ọlụ n'ebe ụmụaka nọ enwekwa m ụmụaka na-ege ntị nwaa ike ha ha na-enyere m aka ha etotugo bụrụ ndị ga-ejikọtanwu onwe ha by the special grace of God so ya bụ enyemaka chi na onye chukwu kpakọlụ mụ na ya ọnụ anyị na-alụ ya o mee ya bụ ọlụ ọ dị m ka ọ dịzielu m ọ dị m ka ọ dịlụ m easy ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu sitekwa na nwaanyị malụ obi di ya ọ dị ka ọ gwọlụ ya agwọ ndị be anyị kwuru ya n'ogoli malụ obi di ya ọ dị ka ọ gwọlụ ya agwọ and ọzọ dịkwa na ya bụ ịmakwalụ ebe aka gị ra i kobe di gị ya nwa mala ebe aka ya rakwa o konye gị ọ bụrụ na ị bụrụ onye oke ọchịchọ na-achọ ka ị chọkalịa nke ihe e nwe ọ ya bụ ụmụ ihe a na-etisa ezinụlọ ya bụ ihe na-etisa nghọta ị ghọtakwana onye gị na ya na-abụ na onye gị na ya na-aghọta gị ụwa adịlụ unu mfe ọ dịka ọ na-asọ ka ọ bụrụ sugar m ga-asị kene na onye mụ na ya na-alụkọ ọlụ ezinụlọ bụ igwe melụ ihe a m na-eme ji dịlụ m mfe na-asị na Chukwu ga-agọzili m ya gọzikwalụ m ụmụaka ndị nke o nyelụ m na-ege ntị na-etokwa na-aghọtakwa ntọnala Igbo na-achọkwa iso na-eme ihe a na-eme daalụ ndewo ị ma na a sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ahụrụ m e nwere ihe unu tinyere taa sị na ndị ọha na eze jere ụka jekpere Chineke adị m na enwere m olileanya na ọ wụ iji kelee Chineke na unu anọgo otu afọ ee ka m jụkwa anyị na-ele anya n'ọbịanihu ka anyị chịkọta okwu ọnụ n'afọ ọzọ i nyetụgo anyị ihe a ga-eme n'afọ ọzọ unu na-agba atụmatụ ịkpọpụta ndị nọ na mkpọrọ nakwa eme atụmatụ ime ha ihe ndị oyibo na-akpọ reintegrate and nye ha skill ka ha wụrụ ghara ịwụ efulefu ma ha pụta na eh, ọgbakọ ndị ndị Igbo na ndị ndị ọzọkwa ha nwee ike nwee ihe ha na-eme so ana m asị ịchịkọta okwu ọnụ ee enwere nwa ụmụ kepụkepụ enwekwara ndị ọzọ anyị nụrụ gbapụrụ je form ọha na eze o nwere usoro o nwere ihe ndị ọha na eze na-eme iji kpọbatakwa ụmụnne anyị a gbapụrụ agbapụ ka ha niile sorokwa na ihe a na-eme n'ọha na eze o nwere ka esi achịkọta ha ọnụ ka ha bịaghachikwa mara na ọha na eze wụ maka ha nwa maka ndị Igbo niile
ee m ma-asị ka m mee ka ndị be anyị ghọta na anyị niile bụ ofu Igbo bụ ofu Igbo ga-abụgide ofu ihe anyị na-ayọ bụ nghọta nghọta nwanne na nwanne njikọ nwanne na nwanne maka anyị gbakọta ọnụ nyụọ ya bụ amịlị ọnụ ọ ga-agba ọfụfụ na-ayọzi ụmụnne anyị nọ n'ebe dị iche iche ndị gbapụrụ agbapụ ndị na-aghọtarọ m ma-asịkene ndị na-aghọtarọ na o nwere onye gbapụ agbapụ kama ndị na-aghọtarọ ka ha ghọta na ihe anyị nọ bụ ọlụ oyibo onye lụcha ya bụ ọlụ o dewe mkpịsị onye ọzọ ewelụkwa ya bụ mkpịsị wee lụwa ọlụ anyị abịarọ ịbịa bịa nọ na-apụ apụ n'ọlụ a so na-ayọ onye batakwa ebe bịa solo anyị mere ihe a na-eme anyị abụla ofu lụwa ya bụ ọlụ ofu ka anyị bụ ofu ka anyị ga-abụgide anyị nwere open arms for onye ọbụla maka na Igbo bụ oke mba Igbo bụ mba eji eme ọnụ Igbo siri ike mana nwaada Igbo dịkwa mkpa a na-ekwu ekwusi ike na-asị na nwaanyị bụ ife onye etufuna nwa nwaanyị ma nwa nwoke anyị niile dịcha mkpa na ndụ ụwa ga-abata anyị mana onye sịzịkwa asị m egbe ya belụkwa ugo ya belụ nke sịzị ibe ebena ya gosi osisi ọ ga-ebe ya aka na-akwana ya maka na nku kwaa ọ ga-abụ nsogbu dị ala onye nọ nso o jewe eje ịnya ineta ọya mana ya gosi osisi ọ ga-ebe ibili o ibili ka m bili ndị egwu gụ ya onye azọna ụwa ọ ga-abata anyị niile ọhaneze bụ nke anyị niile mm-hmm. mmadụ niile gbakọta ọnụ ka anyị nwebe ọṅụ ka ndị Igbo wee dịkọta ọnụ wee lụọ nya bụ ọlụ Igbo ka i si jụọ m ajụjụ next year na-abịa ọlụ dị ọlụ dị ọ bụrọ ihe niile ka a na-ekwucha n'ọnụ ghala ịbụ na ekwuli ya n'akụkọ emere eme mana ngịnwa bụ onye isi anyị na bụ popu na-elekọta common sense ị ga na-ewetalụ ha usoro ka anyị si aga mma nchọ ịgụwacha ihe niile anyị ga-eme maka anyị abanyego aka n'ụmụ anyị ndị youth anyị na ha ga-alụkọ ọlụ n'afọ na-abịa a ga na-afụ progress ọhaneze na-afụ na ọhaneze na-eme proper handover maka na last nke anyị mere eme bụ na ọnwa gara aga anyị jelu je mee na Southampton dị pụlụ apụ n'obodo ime London ebe anyị nọ anyị wekwaa ụmụaka anyị kpọje ka ha bidokwa n'ebe anwa ya bụ ụmụaka anyị bido na London anyị na-agbasa aka na-emetụ obodo ndị ọzọ city ndị ọzọ dị iche iche ka anyị wee nwee ike ijikọta ụmụ anyị niile ọnụ ka ọ bụọ e tie mkpu nwaada Igbo a fụ na nwoke Igbo na-anụ ya mana ọ dapụtakwa na onye obodo ọzọ ọ dịọkwa njọ mana anyị ga na-anwagodu ka anyị wee na-eme ka ụmụ anyị ghọta ya bụ asụsụ Igbo ghọta culture Igbo bụlụ ofu na ala Igbo mee ka ala Igbo na asụsụ Igbo dịlị gaba daalụ ndewo ee eh, biko ọha na eze ụnụ ahụgo na anyị shi na proper sense Igbo na-ewetara ụnụ ajụjụ ọnụ anyị na-ajụ onye na-achị ọha na eze na otu afọ ọ na-achị ọha na eze na united kingdom ee ụnụ anụgo na ọchịchị adịrị easy dịka o siri kọwaa nwaanyị a na-achịkọta ezinụlọ nakwa achịkọta ndị igbo na-achịkọta ọha na eze na-achịkọta ọha na eze n'ụwa niile ee Ada bu ụzọ anyị na-ekene gị anyị na-asị chineke gbaa gị ume ee ọrụ ị na-arụ ị gwala anyị ka i si akpọkọta ndị Igbo Chineke ga-enyere gị aka ịhụ na i mere ndị Igbo nọ na United Kingdom ha eshie ike ee eh, anyị hụrụ mmemme i mere na Southampton anyị niile nọ ebe ahụ kwadoo gị anyị sị Chineke ga na-agba gị ume ya bụ ndị Igbo dịka anyị siri kwuo ọtụtụ okwu adịghị na ụka mgbede ee Ada bu ụzọ kee ihe ị ga-agwa ndị Igbo tupu anyị apịachie
Igbo ndị nwe m nji eme ọnụ Igbo ndị nwe m ndị aba Igbo ndị nwe m ndị ihe ọma na-adị mma kịta bụ oge anyị niile ga-eji jikọrọ ọnụ wee chụba ewu ojii tupu ọ wụọ o jiwekwuo ya bụ nji anyị ama amazi nke bụ uchichi ma ọ malụ nke bụ ewu ojii unu nee anya unu afụ na ọnwa gara aga anyị kwuru maka think home ya bụ uche ụnọ na-akpa unu na-ayọ ndị Igbo niile nọ n'obodo oyibo uche ụlọ na-akpa unu ụfọdụ ga-asị na be anyị adịrọ mma mana ụjọ adịrọ ya Igbo bụ oke mba ọ ga-adịcha mma ma anyị ncha gbakọta ọnụ mee ya ka ọ dị mma na-ayọ na-asị ụmụnne m onye ọbụla were obi ya tinyebe n'ụlọ were asụsụ Igbo gawa n'iru ị bụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ na-asụ Igbo na-asụsi ike nya emene gị ifele maka na ọ asụsụ be nna gị asụsụ e ji mara na ọ njirimara gị iji ike ekike Igbo kee ya keta ya mma maka na anyị bụ ndị a na-ekiri ekiri ị bụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ya bụrụ good ambassador of ndị Igbo onye emetọzina ibie onye ekwutọna ibie onye akatọna ibie ụmụ anyị niile ma ndị nọ n'ọchịchị ma ndị nọ ebe dị iche unu ncha dịgbado anyị mkpa n'oge a anyị na-ayọ bikonu bikonu ka anyị kwadonu onye nke anyị ebe anyị nọ nkwutọ ama enyela anyị aka nkwuzi ga-akala anyị na mma onye na-emete ma onye na-adị emete nwanne ya dị emete kụọ ya aka kpọketie kọwalị ya ka o metere kama imebi ya emebi ka anyị wee bụrụ ofu wee meenụ ka ndị ọzọ fụnụ na anyị bụ ndị Igbo nwekwara eze maka ha na-asị na Igbo enwerọ eze kama na Igbo nwere eze eji m nke m wee malụ a na-asị na nwaanyị nwaanyị ọ dịka ụmụ nwoke anọrọ n'ihe a na-eme ụmụ nwoke nọ n'ọhanaeze karịrị ụmụ nwaanyị nọ n'ọhanaeze mana ndị mmadụ amarọ mana Southampton kọwalịa ebe ọzọ niile kọwalịa and n'afọ ọzọ na-abịa unu ga-afụ na unu ga-afụkwa ụmụ nwoke even more more and more ga-anọkwa n'ihe a na-eme anyị ga-abụlịlị ofu ekwensu abịala imebi anyị etipụgo ya bụ ajọ mmụọ tipụ ya bụ ekwensu anyị ga-ejikọ ọnụ wee mee igbo united kingdom ka ọ bụrụ ihe a ga-eji na-eme ọnụ n'ụwa niile anyị elivugo by example anyị egosigo ụwa na ihe dị mma dị mma na nwaada dị mkpa na nwaada dị ife na nwaanyị bụ ife ụwa ga-eji anyị na-etinye na Guinness Book of Record na nwaanyị bụ ihe and o bido na United Kingdom obodo ọzọ ga-eji United Kingdom wee na-ama atụ ọ ga-adịlị Igbo niile na mma n'ụwa niile n'obodo oyibo na Naịjirịa Chukwu ga-edebe ụmụ Igbo dobe Naịjirịa dobe ndị na-achị anyị dobe ndị a na-achị anyị ncha ga-enwe ọṅụ banye n'afọ ọzọ na-abụ 2023 mgbe ihe dị mma ga-ebido meme n'ụwa niile chukwu gọzie unu chukwu gọzie gị ee tupu gị apụkwa kee ka obi ga-adị gị ma a sị na onye igbo werela ọchịchị naijiria na 2023 nwanne m ọ ayịyọ onye igbo ọbụla na-ayọ ebe ọ nọ anyị sị chukwu nye anyị ndị ndu ya bụ na ndị ọchịchị mm-hmm. m na-ekwu ya ekwusi ike ebe ọbụla m pụtara na m bụ onye ozi onye na-aza ezi azalụ ndị Igbo ezi n'ọlụ Igbo abụrọ m onye ọchịchị o nwere onye na-achị kama ana m ejelu ndị Igbo ozi na-azalụ ha ezi na-ekpokọrọ ha afịfịa na-ayafie otu a ka anyị na-ayọ Chukwu ebe ọbụla ị fụlụ onye Igbo ma ebe ị bịara ị fụrọ onye Igbo chaa gbachapụ ọsọ sị nyekene anyị ya bụ ọchịchị nwantịntị oge ka a fụ na anyị ga-eme ya ọ chawapụta maka na Chukwu nyere anyị ya ọ bụlụ ihe o ji gọzie ụmụ Igbo enwere egwu si enye anyị chance nwantịntị oge anyị eme ya ka ọ dị mma Naijiria dị mma anyị eme Naijiria ọ chawapụta Igbo bụ oke mba mm-hmm. tinye anyị chance nwantịntị oge ka anyị mee ya ọ chawapụta ka Naijiria bụrụ obodo e ji ama atụ Chukwu okike abịama ga-emeli anyị anyị nọ Chukwu n'aka ayịyọ anyị na-ayọ bụ tupu ya bụ ihe a na-eme anyị ga-abụ ofu wee mee ya ka ọ pụtawaga n'ife ndewo ndewo ada bu ụzọ ee biko ọ wụ otu a ka anyị ga-eji pịachie nnọkọ anyị na mgbe anyasị a ee igbo bụ igbo dịka taa bụ one year anniversary ee ada bu ụzọ na-achị ọhaneze na united kingdom so ọ ga-adịrị anyị mma anyị ga na-akwado gị ị ga na-aga n'iru ọchịchị gị ga na-aga n'iru ị ga-eme ndị Igbo obiọma anyị sị ka Chineke kwado gị n'aha Chukwu Okike Abịama isee biko ga-ekele ndị mmadụ tupu anyị apụwa
biko okpukpe ekene m ka na-agakwalụ onye isi ọhaneze worldwide bụ Ambassador George bụ Obiọzọ bụ onye isi anyị na ọhaneze worldwide ya na ndị executive ya niile prọfesọ ambasadọ George Obiọzọ Chukwu ga-agọzi ya maka nwoke dị ebube nwoke maalụ na ihe dị mma dị mma constitution ọhaneze Chukwu wepụtara ya anyị ji alụ ọlụ chukwu ga-enye anyị amamihe a ga-eji na-alụ ya na-aga mmadụ niile dị mkpa na njem a nwelụkwa ụkpọ ekene na-ebunye ndị executive m niile bụ ndị chukwu họpụta n'oge a iji wee bring this change ọ bụrụ a reality n'ụwa niile welukwu ụkpọ ekene na-enye ezinụnọ m na-asị chukwu gozie ha na ka ha si akwado m n'ihe m na-eme na-asịkwa ụmụ Igbo niile niile kwụ n'azụ sị na ihe dị mma dị mma na Chukwu Okike Abịama ga-agọzigbado ha ncha niile onye ọbụna nke ebe onye anọna ọ ga-adịlị Igbo niile na mma dịlị ndị agbata obi anyị na mma dịlị Naijiria na mma na-ekene ndị niile niile dị iche iche nọ n'ụwa bụ ndị ga-achịkọta ọnụ mee anị Igbo ka ọ dị mma ọ dị na ndị gọvanọ ọ dị na ndị isi anị ọ dị na ndị na-achịkọta Igbo ọ dị na ndị echichi ọ dị na ndị igwe ọ dị na ndị ndị ndị ọlụ oyibo asị m Chukwu ga-agọzi Igbo niile ebe onye anọna ọ ga-adịlị anyị na mma aka m bụkwa nwaada unu ji Igbo eme ọnụ Igbo jikwazi eme ọnụ Chief Lady Aqueen Ibeto, Ada bụ ụzọ ndị Igbo, Ada ngala ọnụ ndị Enugu steeti, ya dịlị anyị na mma, daalụ. Ise
biko ọha na eze otu a ka anyị siri hụ ya otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ abụkwa m nwanne unu nwoke the only people's pope any other pope wụkwa counterfeit nke ọzọ nọ na Rome ọ wụ pope ndị chọọchị mana nke nọ near the people so ebe a ka anyị si na-ewetara unu ya na proper sense I say ka chi foo nụ Ada bụ ụzọ ndewo Merry Christmas everybody and happy Thanksgiving. Daalụ. Ndewo.